igbo kwenu kwenu kwezuenu onye ma ngwugwu onye ukwu buru bịaba ọ na-eme agwa agbata obi n'eke ndewonu ndị ọma na-ege ntị aha m bụ lọlọ nnadozie ana m ekenekwe ndị na-esonye anyị n'ihe nke anyị na-eme ebe a ana m ekenekwe maazị Nnadozie n'ihe ọmụmụ niile nke ọ na-ewetara anyị na ihe nke anyị na-eme ebe a asị m ya dịrị unu na mma ya dịkwara unu na mma dịrị ụmụ unu na mma dịrị ezinụlọ unu na mma n'aha jizọs amen n'ụbọchị taa achọrọ m iwetara unu ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo ihe nkụzi gbasara mkparịta ụka n'asụsụ Igbo ihe ọzọ m chọkwara ịkọwara gị n'ụbọchị taa bụ ka ndị mmadụ si ekenekwa onwe ha ma ha fụ n'ụzọ ndị Igbo ka ha si ekelekwa onwe ha ma ha fụ onwe ha n'ụzọ mmadụ nwere ike ịjụ gị kedu ka i mere kedu ka i mere ma ọ bụkwa kee ka i mere how are you doing how are you how are you doing gị sị ya adị m mma adị m mma kedu ka i mere asịsa gị abụrụ adị m mma kedu ka i mere adị m mma Kedu ka i mere? Adị m mma. Adị m mma n'asụsụ oyibo pụtara I'm fine. Adị m mma. Kedu ka i mere? Adị m mma. Ndewonu. Eji m aka na unu na-amụtakwa ihe n'ihe nkụzi nke a. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara Biko derere anyị ya n'ihe edemede comment section. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị mụtara n'ụbọchị taa, biko denyere anyị ya n'ime edemede comment section. Ọ bụkwara na o nwere ụzọ ọzọ ndị obodo unu si asụkwanụ ya ị ma na m sị m na mbido na Igbo na-asụ n'olu n'olu. ya pụtara na e nwekwara ọtụtụ ụzọ ọzọ i nwere ike iji kwuo ihe ndị a ọ bụrụ na o nwere ụzọ ọzọ ị mara a ga-eji wee kwuo ihe ndị a denyekwara anyị ya ka anyị nwa na-amụtakwa ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri gị dị oke mkpa bụ ka e si asị daalụ n'asụsụ Igbo daalụ bụkwa ihe ọzọ dị oke mkpa na nwaanyị igbo maọbụ nwoke igbo maọbụ ụmụaka igbo kwesịrị ịma ka esi ekwu daalụ daalụ pụtara n'asụsụ oyibo thank you thank you ọ bụrụ na mmadụ sị gị ndo ị gwa onye ahụ daalụ ọ bụrụ na mmadụ sị gị ndo gị saa onye ahụ daalụ ọ bụrụ na mmadụ nye gị ihe gị saa onye ahụ daalụ ọ bụrụ na mmadụ sị gị ndeewo gị saa onye ahụ daalụ daalụ nwere ike ịpụta n'ihe niile dị iche iche ị nwere ike iji daalụ saa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche daalụ thank you daalụ dị ogologo mkpa daalụ dị mkpa na onye ọbụla maara ka esi ekwu ya maka na ndị Igbo sịrị na ekene dike na nke o mere eme o mekwa ọzọ igbo bụ igbo ekene m unu ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri unu ụbọchị taa bụ ihe ị nwere ike ikwu ma ọ bụrụ na i mejọọ mmadụ ọ bụrụ na i mejọọ mmadụ ma ọ bụkwanụ mmadụ merụọ arụ ihe ị nwere ike ịgwa onye ahụ ndo ndo ndo ndo bụ ụzọ ndị igbo ji emetere onwe ha ebere ndo bụkwanụ ụzọ ndị igbo ji ayọ mgbaghara ma ha mejọọ mmadụ ndo ndo nwere ike nke ukwuu ndo bụ ụzọ ị nwere ike iji mepee obi ndị mmadụ ndo bụkwanụ ụzọ ị nwere ike iji meghepụ onwe gị gosite ka obiọma gị dị ọ bụkwanụ ụzọ ị nwere ike iji mee onye nọ na ihe ụfụ ya enwe obi aṅụrị ọ gịnị ka ndo pụtara ndo pụtara n'asụsụ oyibo sorry sorry i'm so sorry ndo ndo i'm so sorry sorry ndo ndo ọ bụrụ na ị marọ ka esi asị ndo ọ dịkwa ezigbo mkpa na i jere mụọ ya nwa bụ ndo maka na ndo anụnwa ọ na-emepere mmadụ ụzọ ihe ọzọ m chọkwara ịkụziri unu n'ụbọchị taa tupu m apịachie okwu m bụ ka ndị Igbo si asị ka ọ dị ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịchaa nkata ma ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịkacha nkata ọ bụrụ na gị na mmadụ nọkọcha ọnụ ọ bụrụ na i mecha ihe ị na-eme ọ bụrụ na gị na mmadụ kparịkatacha ụka ị chọzịa ka ị laba ọ gịnị ka ị nwere ike ikwu ka ọ dị ka emesịa ka ọ dị ka ọ dị ma ọ bụ ka emesịa bụkwanụ otu ihe ọ pụtara n'asụsụ oyibo goodbye goodbye ka ọ dị goodbye ka ọ dị ma ọ bụ ka emesịa pụtakwara otu ihe ka ọ dị ma ọ bụ ka emesịa pụtakwara otu ihe ya pụtara n'ọnụ oyibo goodbye bikonụ ụmụnne m eji m aka na unu mụtara ọtụtụ ihe n'ihe nkụzi nke ụbọchị taa biko achọrọ m ka ị mara na ka esi amụ asụsụ bụ ị na-amụta asụsụ ị na-asụkwanụ ya mgbe ọbụla ị na-asụ ya na-amụ ya na-asụ ya ọ bụrụ na sọsọ gị nọrọ ị na-asụ ya gị na ndị ọzọ nọkwara ị na-asụ ya ọ dịkwa mma ma ịsụ sụjọọ ya ọ bụrụ na ị sụjọọ ya o nyere gị aka ịmụta ya ọsịsọ maka na ndị oyibo sịrị na practice makes perfect ị sụjọọ o nyere gị aka ịmụtakwa ọsịsọ ya mere atụkwana ụjọ ịmụ ihe ndị nke anyị na-ewetara gị ị na-amụ ị na-amụta ị na-amụ ị na-amụ na-amụ na-amụ na-asụ na-asụgasị ya ị fụ ndị mmadụ n'ụzọ ị na-asụ ya gị na ezinụlọ gị a na-asụ ya o nwee onye igbo ị fụrụ nọ ebe ị nọ ị na-asụ ya a chịgodi gị ọchị na-asụ ya oge ga-abịa mgbe ị ga-amụtacha ihe ndị a gị bụrụzia onye nkụzi nke gị ka ọ dịnụ echefukwana na anyị na-afụ ihe niile unu na-eme ma ndị na-apịnyere anyị aka n'akara like na comment section biko echefukwana ịsubscribe anyị na YouTube ọ dị ogologo mkpa ka ị wekwere ya na-akwadokwe n'ihe anyị na-eme apụkwana na nke ka mma na-abịa n'ihu ọ bụ mụnwa bụ lọlọ nnadozie ya dịrị unu mma dịrịkwara ezinụlọ unu mma ka ọ dịnụ oo